igbo bụ igbo anyị abịakwa ka anyị na-atụnyekwu okwu ọnụ ka o si gbasata ndị igbo na ọdịmma igbo ọdịmma asụsụ igbo na omenala igbo e nwere okwu m kwuru ụbọchị abalị onemone gara aga ebe m nọ na-adụ ndị igbo maka ife experience m nwere wee na-eti wee tie maka na mụ onwe m fụrụ ya wee gwa ọha na ulcer egbuchago m ihe karịrị mgbe ahụ na ụma gara aga na ulcer egbuchago m na pharmacy big pharmacy ka m jee sị ya biko ha wee gwa the pharmacist na ego si wee gwa m na ihe m na-aya bụ gastroenteritis wee gwa unu na since mbọsị ahụ ewekpoka ikposi ikpo iche ma ọ bụ ekpo elu na-aṅụ ihe dị na na-apụ ezi mgbe chineke wee zipụta m onye gwara m sị m jekwa ribe mkpụrụ osisi na ọ kwa mkpụrụ osisi a ga-azọ m ndụ wee bụrụ na since mgbe ahụ na-eri mkpụrụ osisi ka onye ara ebe ọ na-afụ mkpụrụ osisi ana m abụ mana agwara m ndị ma ama na-erika ihe dịka pineapple dịka oge ọbụla m fụrụ oroma oroma nkịrịsị mụ ha mụ na mụ si na carrot cucumber cabbage watermelon banana ube oyibo ihe niile ọ sị na m ripụ m fụ ube ube oyibo m fụ ha m ripụ ha ụdara ube nkịtị oge ọ oge ọ na-adị m fụ ha m ripụ ha ụdara ha ncha niile ya ga na-adị m mma n'afọ wee megide wee otu onye ụfụ ndụ wee dị mmadụ wee kpọọ wee- mmadụ wee kwuo sị na m sị ya ihe m na-achọ ịkọwazị na bụ ọ, na ọgba- onye a mmadụ ahụ ya mmadụ ya ya ejena ụlọ ọgwụ ya jee ribe mkpụrụ osisi m sị ya hei ekwanụ m okoro na-ekwanụ m okoro ulcer ulcer ka m gwara unu aṅụtere m ọgwụ ulcer aka aṅụchara m ọgwụ ulcer ihe karịrị ihe chụbara mgbe ahụ ihe na-ebe na-ebe m ga-ahụ ji akwa nwụba anyị dị ka m onye na-enwe bp ezi na a sị na i nwee bp i jee ọgbọgwụ ihe m kwuru unu mana nke kasị m a ihe o ji wee dịkwa hmm, wee o wee so metụ m wee kwuo bụ na ebe a bụ sọ ọgwụ adịgboroja ọ kwanụ sọ ọgwụ adịgboroja ọ kwanụ sọ ọgwụ adịgboroja ọkwa ya ọkwa ya ka ọsọ ya ezigbo ọgwụ ezigbo ọgwụ fịasịkwara ahụ inweta maka ọ bụ mgbe ọ bụ mmadụ obodo anyị lere ule na-esi isi m sokwa bụrụ ndị akaebe na obodo a lere ule esi isi ọ bụ na mgbe anya ka dị anyị mma n'obodo a i jee gote ọgwụ ihe i gotere bụ ihe bụ ọgwụ i gote tata i gote ọgwụ ihe i gotere abụghị ihe i jere igote ọ bụ onye kwuo ya pantị ya dọka ọ bụghị ihe i jere igo ọgwụ adịgboroja karịrị ọ ya bụ ihe ị na-aṅụ ọgwụ ọ na-aka njọ maka ọ bụghị ihe ị na-aṅụrụ ya ka ọ rụọ ka ihe ị na-aṅụ na-arụ onye bụ nke wee ya bụ case anyị tọrọ atọ n'obodo ahụ anyị tọkwara atọ ị fụ na ihe ọbụna dị natural o sikwa na ebe anyị na-ekwu nkwukwa maka mgbe a na-ekwu maka nri anyị na-eri nri dị natural ọ ka dịghị sef even nke a sị ma ihe ka BP ma ulcer mmadụ ọ bụ ụdị nri natural food ị ga na-eri enye aka na control ma ihe a ịdịgụta ihe ka yabasị be anyị weta yabasị

n'ọ bụrụ ọ bụrụ mmanụ ndị be anyị bụkwa mmanụ adịgboroja nke a ha na-eji ma colour na-eku na Lagos mmanụ be anyị mmanụ be anyị i were ebibinye onions na ya tinye ụtazị na ya tinye ụtazị ti yabasị ti yabasị tinye ụtazị feche ya nwa m fecha nnu kparuru ya kpachi ya ogiri kpachi ya ogiri nwanne ị na-eri ụdị nri a steady most of ihe a na-ekwu ga na-enye gị efe asọ ndị na ọ karịzịa na ụdị ahụ ga-eje n'ụlọ ọgwụ mana ị na-eri some of these natural food otu anyị si onye Igbo ha na ha nwa bụgodo ọgwụ n'onwe ha etu chi si kee ha ekelekwa m